igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekelekwa m ụnụ ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma mgbe ole i ji hụ ihe onyonyo m abịa ebe anyị nọ ugbu a bụ na Lady Queen Igbo Class TV abịara m ka m kụziere anyị ihe gbasara akara ụdaolu nke a kpọrọ tone marks na bekee akara ụdaolu akara ụdaolu bụ akara ndị ahụ anyị na-etinye na mkpụrụ okwu ndị nwere otu ụdịrị nsupe akara ụdaolu bụ akara ndị ahụ anyị na-etinye na m- okwu ndị nwere otu ụdịrị nsupe mana nghọta ha dị iche iche ịma na a bịa na asụsụ Igbo o nwere okwu nsupe ha dịcha wụcha otu i lee anya nsupe ya nsupe e nyere nke a bụ nke e nyere nke a bụ nke e nyere nke a mana nghọta ha niile dịcha iche iche ọ bụ akara ụda olu ka ị ga-eji gosipụta nghọta ndị ahụ dị iche iche nke ọbụla na nke ya a mara na ọ dị iche iche akara ụda olu anyị na-ekwu okwu ya dị ụzọ atọ e ji ezipụta ha nke mbụ bụ akara ụda elu ọ bụrụ na ị na-ele ya anya n'akwụkwọ gị maọbụ n'agba ojii akara ụda elu chere aka chere nke chere ihu na aka nri nke nọ n'aka nri akara ụda ala bụ nke chere ihu n'aka ịkpa ebe akara nsụda bụ nke dinawara edinawa ka m kwukwaa ọzọ akara ụda elu akara akara ụda olu bụ akara ndị ahụ anyị na-etinye n'okwu ndị nwere otu ụdịrị nsupe mana nghọta ha dị iche iche ọ dị ụzọ atọ a na-eji ezipụta akara ụda olu nke mbụ bụ akara elu akara ụda elu akara ụda ala na akara ụda nsụda akara ụda elu na-eche ihu n'aka nri ebe akara ụda ala na-eche ihu n'aka ekpe ebe akara ụda nsụda na-edinawa edinawa ọ bụ naanị na ụda ume ka a na-etinye akara ụda olu ya na myiri ụda ume a naghị etinye akara ụda olu na mgbochi ume ngwa ka anyị mụọ ha n'uju ya ọ bụrụ na i lee anya na ihe m dere na agba ọcha ebe ị ga-ahụ na m sị na akara ụda olu bụ akara ndị ahụ a na-etinye iji gosipụta ndịiche dị na mkpụrụ okwu ndị nwere otu nsupe mana nghọta ha dịcha iche iche akara a na-eji egosipụta ya bụ akara ụda elu olu dị atọ ha bụ akara elu nke chere ihu n'aka nri akara ala nke nke chere ihu n'aka ekpe akara nsụda nke dinawara edinawa ma gaa n'ihu na-akọwara anyị na ọ bụ naanị na ụda ume ka a na-etinye akara ụda olu lee ụda ụda ume ndị a ọ bụ ebe a na-etinye ya ọzọ bụ ya na myiri ụda ume myiri ụda ume ndị a ọ bụ ebe ọzọ a na-etinye ya ka anyị gaa ngwa ngwa na ọmụmaatụ akara ụda olu lee na ọmụmaatụ akwa cry akara e ji gosipụta Akwa bụ akara ụda elu lee ebe o chere ihu n'elu akara ụda elu o chere ihu n'aka nri ebe akwa nke bụ bed akwa o chere ihe a bụ akara ụda ala ka eji gosipụta ya lee ya nke chere ihu n'aka ịkpa akwa akwa egg ọ bụ akara ụda elu na akara ụda ala akwa egg anyị abịa ebe a akwa cloth o bu akara ụda elu na akara ụda ala nke mere mmechi ebe akwa onye chọrọ ịkwa akwa akwa o bu akara ụda elu na akara ụda ala ọ bụrụ na i lee anya dịka esi dee ya ebe a ị ga-ahụ na ha niile bụcha otu nsụpe ha niile bụcha otu nsụpe nwe nke tiri nwe nke wepụrụ ewepụ mana nghọta ha dị iche iche kama n'ihi na akara ndị a mere ka ị ga-eji mara nke a na-ekwu lee igwe nke a bụ igwe sky igwe otu mmadụ na-eme ya sị eluigwe

Ka anyị mara ma ụda ha abụọ yiri igwe igwe igwe igwe ọzọ bụ igwe otu a na-asị igwe mmadụ crowd igwe eji akara lee ebe o chere ihu akara ụda ala nke a nke ọzọ dịkwa ka ibe ya rat oke oke Lee akara ndị o bu. Nke a bụ boundary nke bụ oke oke ọzọ bụ oke share share I'm going to share this I got this from the share ya bụrụ oke ọzọ bụ Ọzọ, ọzọ, ọzọ bụ again, ọzọ, ọzọ wụzị ọzọ, ọzọ, anyị ma ihe bụ ọzọ, ọzọ dimgba, ọzọ, adị nke ikpeazụ abụrụ title ọzọ mgbe mmadụ na-echi echichi ọ ya bụ akara ndị ahụ ọ bụrụ na i lee anya ọzọ ọzọ bụ akara nsụda ọ bụ akara nsụda na akara ụda elu ọzọ onye chiri ọzọ ọ bụrụkwa na i le ị ṅakwa ntị ị ga-achọpụta na igwe bụ akara nsụda igwe bụkwa akara ada- akara nsụda ebe a nke bụ na ha niile nwechara